a sị na n'ọkwa n'ime mmụọ ka anyị na-eme ihe a ihe ndị nna nna anyị dọbere anyị ihe ka anyị na-eme nke bụ ezigbo ihe ka anyị na-eme ọzọ ka anyị ga-agwa ndị be anyị ndị nna nna anyị okwu ha na-aza anyị a sị ka m kpufu okpu na onye wetara ọjị wetara ndụ ise anyị ya-ata n'ọjị a tata ndụ tata arụ isi ike ise ise tata ihe akụ akụ ihe enwe enwe tata ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ na-eme n'ihu anyị nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị nọ n'ihu ise

ọ ya ha adịkwa ezi na anyị ga-adị ọ ya-adị ebe anyị jebe ala sị anyị mba anyị echigha azụ ya ala taa ya onye tọrọ ọjị a

wee sị na ọ ya-adịrị na anyị mma ka anyị ziwe nọrọ ebe a onye agbabughị moto na ọ ya-agba moto onye alụbughị obi ya na ọ ya-alụ obi ya ndị na-achọ nwa ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị lekwa ndị na-atalụ maka erimji na-adazi nnukwu mgbe nwaanyị ala ezi eruwe nri isi n'ofu n'ofu onye chere nke ọ ya emewa na-atọ n'ezi onye chere ezigbo echiche na-arahụ na-eteta onye chere ndị natara nata ajọ echiche ọ rahụ na ha ya eteta mgbe were na-asị chukwu okike abịama na ezi niile gara abụrụ n'ụwa n'ike kwere n'igwe nke gotere ụwa n'ego kwere n'igwe nke ndụ bụ onye amụma na anakwa na-ezi ibubo ngọ na ọ kwa chi na-eme eze na mmadụ na-eme mmadụ eze maka na onye ọbụla i nyere eze i wee nye ihe eji wee rụọ ọrụ eze awụrụ onye na-ayọ ayọ na-eji onye na-enye enye amana chukwu oke abịama onye nna zitara kọwa ihe nyanwa ọrụ Nna ya Chukwu oke abịama na-asị nye m amamihe nye m obi ndidi nye m obi nnagide na ịchị Igbo adịghị easy na-egwa m na nwe ala Nkpologwu anọ na ya n'azụ na udo ya-adị ndị Nkpologwu a niile ise ndị wu ndị obodo jikọrọ anyị ọnụ ndị bịara abịa nke onye na-eme dị mma Chukwu oke abịama mewe ya ka ọ bịa na-aga anyị ga-abụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị dị n'iche n'iche na-akpọkukwa n'isi prezident Igbo Union na koro ugbu a Chukwu oke Abịama nye amamiwe nye obi ndidi ọ ya-eji we chị ndị Igbo na-akpọku ndị niile bụ gọvanọ ụwa niile nwere na na koro ugbu a obere ike nye nwe amamiwe nye nwe obi ndidi ha ga-eji we chị ndị Igbo ọchịchị sikwara ike anyị wee na-ekwu na ọ ya-adịrị anyị mma na anyị zụchaa nwa nwa ya-azụ anyị ma onye chọkwa mgbu ya ya egbuo ya na onye nwụrụ anwụ adịghị ekwu okwu were akpọku ndị mbụ na ndị egede akpọkuo m nna m uche ya bụ ugbu n'ụtụtụ ike mụrụ ụdị kwụrụ abịa n'ọjị m akpọkuo m Ndị ibe Jehova abịa n'ọjị m. Akpọkuo m ndị ichie a abịa n'ọjị m. Akpọkuo m ndị enyi si abịa n'ọjị m. Akpọkuo m ndị di m abịa n'ọjị m. Akpọkuo m ndị eze ala abịa n'ọjị m. Akpọkuo m maka ele ọjọọ kara abịa n'ọjị m. Wee na-asị Chukwu Okike Abịama. akpọkuo m ibe ibe ji iwe nnukwu n'ọgwụ na bịa n'ọjị m kpọku ibe ji iwe Amaoru bịa n'ọjị m kpọku ibe ji iwe Amata bịa n'ọjị m wee sị na m na-akpọku Chukwu Okike Abịama na anyị awụ aka na-enye enye na anyị awụ aka na-ayọ ayọ wee na-asị Chukwu oke Abịama na ọ iwe mmụọ ka anyị na-eme wee kpọku ibe ji nlakasị nnukwu n'ọgwụ na bịa n'ọjị m okwu ana mgbe m na-abịa na bịa n'ọjị m onye batara m ụdị ọma ihe ọma ya-eso ya na-abata onye bara ebe ahụ ụdị ọjọọ o eche na nke ka ọ ga n'ụfọdụ ya naba na ọ naghị esi ibubo ngọ akpọkuo m ana na ndị Igbo na-abịa n'ọjị

na iwe mmụọ ka anyị na-eme a na-akpọku ndị mbụ na ndị egede a na-ekwu ọjị a m ji n'aka ha bịa taa ya onye taa ya nwanne ya n'afa Chukwu Okike Abịama